Agus anois ar an líne tá an Comhairleoir Daithí Ó hÉalaithe ón gComhaontas Glas. A Dhaithí, fáilte ar ais go dtí Near FM.
A, go maith agat Karen.
A Dhaithí, tá plean ag bainistíocht ó Chomhairle Chontae Fhine Gall leis an ceantar crios glas a aicmiú mar thalamh don tithíocht. agus tá comhairliúchán poiblí ina leith ar siúl anois. Léigh mé an t-alt iontach ó Sunni Bean i Dublin Inquirer le déanaí faoin scéal. An féidir leat achoimre a insint dom a Dhaithí faoi cad é an t-eolas atá agat faoin iarracht seo agus an fáth go bhfuil tú in amhras faoi? Bhuel, tá mé in amhras faoi faoin moladh atá ag teacht uathu athrú a dhéanamh ar zónáil ar an chrios ghlas, mar a deirtear, atá timpeall ar na bailtí atá againne. Do cuireadh isteach an crios ghlas ón Chomhairle, ón fhoireann pleanála proifisiúnta agus is aisteach a fheiceáil go bhfuil moladh eile ag teacht uathu anois. Agus tá sé seo ag tarlú de bharr brú ón rialtas. Ehm, ach is cosúil domsa gur ceart tuilleadh brú a chur ar na húinéirí talún na ceadúnais pleanála atá acu cheana a chur i bhfeidhm. Mar shampla, i mBaile Bhlainséir tá dhá cheadúnais agus 1,300 tithe i gceist, bhuel, aonad aonad tithíochta. i gceist iontu agus tá na úinéirí ina shuí ar na ceadúnais sin agus níl tá sé ráite acu fiú amháin nach bhfuil siad chun na árasáin seo a thógáil go gearrtéarmach agus you know is ceart dúinn é seo a thógáil san áireamh tuilleadh zónáil agus tuilleadh ceadúnais pleanála nach cuirtear i bhfeidhm iad. Ní fiú é seo agus an baol atá ann ná nach cuirtear i bhfeidhm na ceadúnais pleanála san áiteanna ceart taobh leis na áiseanna mar taisteal poiblí agus siopaí agus fostaíocht agus aroile agus go ndéanfar ath-zónáil ar píosaí talún i bhfad ó gach rud agus go dtógfar an tithíocht ansin you know go simplí de bharr socruithe gnó seachas socruithe pleanála.
Agus tá tú em sórt imníoch faoi freisin mar em má ghlactar leis na moltaí seo is déanaí go mbeidh eh talamh glas glas atá ann faoi láthair tógtha mar áit ann do tithíocht. Bheadh sé ag tógáil a lán spásanna mar sin, an mbeadh?
Bhuel, tá siad ag, is dócha, ag ithe isteach ar an chrios ghlas ó chúpla taobhanna, na criosanna glaise ar chúpla taobhanna. Ach is fiú a rá, like, leath den mholadh atá ag teacht ná an zónáil atá ar cheantar Dhún Sinche a tharraingt chugainn chun an tithíocht sin a thógáil níos luaithe agus aontaím go hiomlán leis sin. I bhfírinne, ní thuigim go hiomlán cén fáth a bhí sé saghas curtha amach mar plean fadtéarmach nuair a rinneamar an Plean Forbartha dhá bhliain ó shin agus aontaím go láidir gur ceart é a dhéanamh chomh luath agus is féidir. So tá aontaím leis an athrú sin agus creidim gurb in an bhéim ar cheart dúinn a dhéanamh Dún Sinche agus cur i bhfeidhm ar na ceadúnais atá tugtha amach cheana.
Agus ar an t, ó thaobh na forbairtí eile, tá tú imníoch go mbeadh crios glas tógtha, an bhfuil?
Yeah, I mean, like, tá sé socraithe againn, you know, le, le fada an lá, gur, gur, gur bailte éagsúla iad Mullach Íde agus Port Mearnóg, Cionn tSáile, eh, Baile Grifín agus Cluain Grifín, you know, gur, nach ionann Port Mearnóg agus Baile Grifín, mar shampla, nach ionann Mullach Íde agus Port Mearnóg, agus, like, sin an socrú ceart, i mo thuairimse. gur cheart go mbeadh na criosanna glas sin le feirmeoireacht nó le páirceanna, áiseanna poiblí ná, mar shampla, idir Baile Dúill agus Port Mearnóg is páirc atá ann mar chrios glas agus sin an chaoi ar cheart é a dhéanamh, go gcoimeádtar na criosanna glasa sin.